ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu
ụmụazị igbo be anyị gbakwara bọyị o ụmụazị igbo be anyị gbakwara bọyị o ife anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị igbo be anyị na na-agbazi bọyị nke tonite ọ chọwa fon wee mebe yahoo ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je gba bọyị ka ọ nataba maka na onye fee eze eze eruo ya nke onye ji ego onye agọna ya mana eziokwu onye fee eze na eze je-eru ya ọkọ ofu aka lụta mmanụ na o je-ezube na ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu Ọhịa. ụmụ igbo be anyị ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba bọyị

odogwu ee ndewo sa anyị abịa n'ọfịs gị ndewo daalụ sa enyi mba ka a na-ekwu maka ya Okay. etu ndị igbo si eme ife etu fa si agba mbọ etu fa si azụ afịa ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche fa na-eme tata ife anyị na-ajụ gị maka ya bụ ee a na-ekwu okwu akụ ruo ụnọ a na-agwa ndị be anyị nọ na mba ma ndị nọ ofesi ma ndị nọ Lagos ma ndị nọ Abuja ka fa nebe anya n'ani Igbo maka a sị na akụ ruo ụnọ o kwuo ebe o si nke ahụ na-eme anyị wee fụ na ị nọ n'ime ife a na-eme maka ndị na-anata anata ka anyị malụkene ife ndị na-emegasị iji wee nabata ndị a ị ga-ebugodo ụzọ gwa anyị afa gị gwa anyị onye ị bụ na ife ị bụ ok afa m bụ Caleb Chukwufumnanya Aloh ọ mụnwa bụ MD and CEO of Hoshums Limited anyị nwa anyị nọ n'ime business ire ana ịrụ ụnọ ma na idevelopụkwa estate. Anyị nwe ọfis n'Asaba ma nwekwuo na Abuja. Daalụ.
Kee ka i si akwadobere ndị be anyị ndị Igbo anyị na-anata because na ife na-ewu now bụ akụ luo ụnọ onye ọbụla nebezi anya n'ani Igbo dịka ọ dị kịta a na-akwatusigasị ife ndị mmadụ n'obodo dị iche iche ma Abuja ma Lagos na-emezi ndị be anyị anya fa na-agbadata n'ani Igbo kedu ihe ndị na-emekarị iji wee fụ na dịka ndị be anyị na-agbadata na ha ama enwe nsogbu inweta ma ani ma inweta ụnọ na ihe ndị ọzọ ha chọgasịrị dịka o si gbatakwuru n'ihe gbasara real estate anyị nwe ihe ọtụtụ ihe anyị na-emegasị na kọmpanị anyị so that na ọ ya-abụ ma ndị nọ ofesi ndị nọ mpaghara ana dị iche n'iche na ha ya abịa n'obodo a bụ Asaba bịa gbara ana ma rụọ ụlọ ma mekwu investment first of all anyị nwa bụ company anyị nwa our responsibility bụ na na anyị chọpụta ezigbo ana ebe ọ ya-abụ na ị nọdụ that place o nwe onye ga-enye gị nsogbu gọọmenti amanye gị nsogbu ndị youth ndị area boys ndị ọmọnile o nwe onye ga-enye gị nsogbu and nke ka nke bụ na anyị before anyị erebe gị ana anyị na-eme investigation wee chọpụta ruo n'isi maka na business bụ business anyị ma ama ndị mmadụ makwu anyị ama so ihe ndị a ka anyị na-emegasị to make sure na ọ bụrụ na ị bịa ịgba ana n'obodo a ịgba ana from us anyị ga-emake sure na na gị na ị ya-enweta allocation gị ma nyelukwe gị aka o nwee anything ị chọọ ịlụ anyị ga-agwa gị otu ị ya-esi lụ the thing ma dukwue gị because na anyị ma na obodo a a lot of people na-abata n'obodo a bụ ndị ọbịa ha amaghị aka nri ha amaghị aka ekpe and anyị nwa anọgokwu na ya bụ business for a long time so ihe anyị na-eme ka make sure that na onye ọbụla abata zụọ ana n'aka anyị first of all na ọ ga-adịgodo genuine not just genuine gọọmenti amanwe interest na na gị echi anyị ga-aguidekwa gị ị rụọ ihe ndị gọọmenti gwa gị rụọ because ụmụ ihe ndị a na-adị acause issue ọ na-abụ na ị rụcha tata after 5 years or after 10 years gọọmenti abịa demolish ya because na ị followhụ the town planning rule wee rụọ ihe ị na-alụ ọtago ndewo sir daalụ daalụ hinne odogwu ka ị bụ ihe ọzọ m na-achọ ịjụ gị bụ e, ị na-anụ maka ịgba bọị ịgba odibo yes yes Ee, na ahịa n'ihe a ọrụ unu a ma ọ ihe unu na-alụ ele ma ọ ile ani a na-agba bọị na ya ee ma ị gba bọị wee wee bido ya. ee agba m bọị mana ị ma na boy iche n'iche ee eh, oyibo abịago and ihe anyị nọ kịta bụ eh, jet age hmm. ọ na-abụ na ị chọgodo ịgba bọyị na iwu ejirọ na ị ya-abịa na-esogharị m hmm. oge ọbụla wee gbaa bọyị hmm. ịghọtago before m bido this business a ọ ihe dị m n'obi oge m na-eto ịghọtago so before m too lute the age a m nọ na before m bido the business abịa m mee a lot of research mesikwa a lot of research m bịa meetie some people ndị ọ bụ na ha nọgo there before me esi m ebe a gaa Port Harcourt jee meetie somebody sef abụrọ na-agba mma akpụ ya na boy ịghọtago na nsị kọwalụ gị ọ bụrọ ịgba boy mana ọ ya nwa at least bụ onye zi m ụzọ na ọ na-aka esi eme ya ọ na-aka esi eme then mụwa m bịakwuo ịma na aga m skuul ee eh, so ihe onye ga skuul na onye agara skuul abụrọ the same thing mm. ị fụgo ya abịakwu m na-attend some seminars and conference mm. na obodo dị iche n'iche ka m nwee ike understandia the business more because na business real estate a abụrọ just ịzụ ana naanị hmm. o nwere lot of things ihe dị mkpa ihe differentiate gị from ndị village na-ere ana na ngị nwa bụ ndị company hmm. so ihe ndị a ihe ga-satisfy satisfy m na onye a na ọ ma ihe ọ na-eme as o ji bụ na i checkia na portfolio anyị na anyị nwere more than 2000 people zụgo ana na ụnọ through us since anyị ji bido business a because na anyị ma ihe anyị na-eme
ndewo sir afụ m na ị na-asụ igbo ee afụkwa m foto nwa gị nwaanyị na mama ya nwa gị nwaanyị nwee ike ịsụ igbo etu i si asụ igbo ị ma na nwa m nwaanyị ama asụnwu igbo eh, but as nna ya m na-atry kwu my best ịkụzi ya etu esi asụ igbo ị makwa na mma ya abụrọ onye igbo ị fụgo ya and eh, ịma na ụmụaka na their mother's tongue ka ha na-ebu ụzọ asụ before asụba father's tongue mm. so mana m na-atry my best even though na ọ ma asụnwu at least ọ na-anụ obere obere ịghọtago mana a na-ekwu na ndị UNESCO mesịrị nchọpụta wee fụ na in the next 50 years n'ahọ iri ise na-abịa abịa na Igbo nwere ike a ma na-afụzị onye na-asụ Igbo maka ọgbọ anyị kịta na-asụ Igbo pụọ ụmụaka na-esote anyị ọ nke na-agwa ọ na-asị gị mana ọ masị anyị Igbo nwere nke na-anụ Igbo kee ihe nke ndụmọdụ ị na-adụ ka ndị nne na nna na-eme ị na-afụ okwu mother tongue mother tongue a bụ nne na ụmụ nwanyị ga-eme ka ụmụaka na-asụ- na- na-amụta asụsụ ana fa Kee ndụmọdụ ị na-enye ndị nne na ndị nna ka e wee nwee ike sustain eh, Igbo language. Well, mm, ndụmọdụ m na-enye bụ my own opinion but the truth is eziokwu dị n'okwu a bụ na ịma nwe this intermarriage something ọ nya mm. bụ the root cause of it ịghọta ihe m na-ekwu for instance na mụwa abụ m onye Igbo na mm. m gaa nụọ onye abụrọ onye Igbo nwa m ịsụ Igbo ama adị nwa easy ịghọtago i watchaa na since morning ka m pụ na yard erube m ụnọ ka anyị kwuo na na my daughter ga school ọ my wife ga-eje pick ya na school ya na mme ya nọ and ịmaga ụmụ nwaanyị most of them oyibo oyibo oyibo oyibo ka ha na-ada asụ so one of the ways ime this thing bụ onye Igbo ịnụ onye Igbo
mana ka ihe na-agwa ndị nọọ mother tongue anọ onye nwa bụ onye ọ dịrị maka na ịda anụ ya hmm. kee ndụmọdụ ị na-adụ ụmụ nwaanyị maka na ụfọdụ na-asị ụfọdụ ụmụ nwaanyị m jụgoro ajụjụ fa sị na na ịkụzibela ụmụaka asụsụ hmm. nne fa ma nna fa ma vernacular ma Igbo language as as the case is, is now na ha ama enwezi ike sụnwu oyibo asị ị ma na family m onye ọbụla my daughter mara asụ Igbo because na ọ mụtara ya from mme ya na na school ha my daughter ka dị under 5 years anyị enroll go ya for Igbo class because na anyị chọ ka ọ mụta ọ na-asa asụ Igbo anyị achọghị ka o fuo n'olu oyibo ịghọtago so o nwe ihe ga-eme o nwe onye m ma na-asụ 5 language ọ na-anọ na na-asụ 3 language ịghọtago so ịsụ Igbo ama eme m ka m hapụ ịsụ oyibo ome m m hapụ ịsụ another language so ihe m na ihe m na-encourage family bụ ọ bụ na onye chọ ka ụmụ ya na-asụ Igbo ọfụma ha enroll the children na Igbo classes ọ bụgodo one hour in a day a eji ya mụta elementary Igbo and onye mụta elementary ọ ma afụ ụfụ ịcatch up other ones ịghọtago ehe ndewo sir ihe ọzọ m na-achọ ịjụ gị bụ i kwetara na ndị Igbo afụrọ onwe fa n'anya i kwetara ya ajụjụ nke a ị jụrụ m dị bụ ihe bias question but I will say ihe m na-ekwu bụ na personal something Eh, because opinion. my opinion is that eziokwu eziokwu anyị afụcharọ onwe anyị n'anya ọ bụrọkwa na anyị afụrọ onwe anyị n'anya but anyị afụcharọ onwe anyị n'anya ka ndị obodo ọzọ ịghọtago kedu ihe i ji chee chee otu a ihe mere m ji chee otu a bụ na onye ọbụla na-ada achọ nke ya okwu ego okwu ego okwu ego onye ọbụla chọ ka ọ bụrụ ka ọ bụ na ọ nya nwa oke ka asị na ọ nya nwa oke afọ asị na mmụọ ka ọ nya bụ ịfụ gị ọ okwu ego ego socha n'ihe butesi ụmụ ihe ndị a greed
so na-ewepụ ego na a na-agba achụchakwa ego hmm. anọkọkwa hmm. hmm. na-amakwa onwe fa ee ọ bụ na-ewepụ ego na efu na mbọ a niile anyị na-agba na-abụ maka ego ihe bute gị n'ọfịs ya na-abụ na ndị company gara ha ya-akwụ gị ụgwọ ihe me nji nọdụ ihe ya na na-agba mbọ maka ego ka anyị nwee ike survive even though na anyị na-atry kwa our best ka anyị create a positive impact na society ewepụ ego na ị ya-afụ na maybe tata na inwe ike ọbụna izu ụmụnna ha dị o nwe ndị ọ bụ na ha nọgo ofesi for 10 years ha bịabe ụmụ ha etogo ụfọdụ ụmụ ha eruchago 20 years 30 years ha bịabe Nigeria and o nwe okwu ndị oyibo na-ada asị that na close proximity na breed love and ihe kọsụkwu ụmụ problem ndị a na-ada abụkwa this jet age ọ na-abụ na onye ọbụla dị used to phone mmadụ na mmadụ ama anọkọzi ṅụọ mmanya ma rie nri echeta m oge anyị pe mpe anyị chọ iri nri ọ na-ada abụ sọsa trim ka anyị ji eri nri erikọ to foster love to foster peace and harmony but izie na onye ọbụla asị i want my space onye nke a sị i want my space i wepụ ego wepụ maybe telephone ị ya-afụ na most importantly okwu ego i wepụ okwu ego na ị ya-afụ ya na so many people will be coming together na-emekọ ihe ọnụ onwezi ya na-asọ chọzi ka ọ bụ n'ọsọ nsọ ya wa nke mụ nke mụ nke mụ nke mụ ịghọtago eh, ndewo sir. Um, and finally ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo ọ bụrọ sọ ndị Igbo isi ojii ndị isi ojii mana dịka anyị na-eme ihe a na ọnụ Igbo anyị ga-eji ndị Igbo wee na-ama atụ ọ na-abụ etu i bidogoro ofu nnukwuta company world class enwere ike achọọ gị echi afọ ole mgbe kachala nka na na-eweta aka ebe 10 years ihe niile adị ka usokwa gị mara kedu ihe a ga-eme maka e nwe mgbe oge anyị na-etolitegasị anyị na-ahụ Ekene Dili Chukwu Izu Chukwu transport ajụjụ anyị jụrụ ị ma na problem ndị nna nna anyị nwe dị successful in business bụ na ha enwerọ ihe a na-akpọ structure ị watchịa ọ na ị bịa my office na anọrọ m ya ewezuga na ọ mụa ka ị chọ ịfụ ị ya-emenwu your business ma nawakwa ịghọtago na structure ọ bụ na ha nwee ike create structure ụzọ e si eme ihe ịghọtago structure na-abụ na ọ na company m dị na m webata onye ọzọ onye ahụ abụrụ board member are you getting me not just ịbụ board member ọ ya-adịkwu active na the business but hmm. i nee anya ị ya-afụ na most of ndị a ị kpọcha aha na hmm. ụmụ ha ka ha na-etinyesi na the business hmm, ọ dịrọ bad itinye ụmụ gị na business but most time ụmụazị anyị na-ada afụ fa enwerọ interest cha cha na the business and onye ọ bụ na o nwerọ interest na the business the business gbakọọ ya aka o nwe any foundation o nweghị any pedigree na the business the business ya-anwụnarị ya n'aka ị fụgo ya onye nke ọzọ bụ na i nee anya oge anyị bido interview agwa gị na na agacha m some conference na seminars ka m mụta a lot of things ọ bụ na m amarọ
ị ghọtago ehe ọ na m mụtasị all those things m bịazie na-implement ya na business na obodo a na o nwere some offices ị ga-eje ọ bụ na MD anọrọ ya business ama aga Abuja ka mụnwa bizi m na-anọ Abuja nwee business ya na-aga ahịa 247 ọbịbịa m na-abịa bụ bụ maybe na o nwe meeting or na o nwe special thing m chọrọ ime ọ ya nwa na-ebute m na Asaba ị fụgo ya o wee bụ because of structure

oge m bido business ọ sọ mụwa na-eme the business ọ bụ na m na-emake 1 million then I can tell you that I'm making more than 1 million now because na ewetego m more hand and have created structure
ndeewo sir ndeewo sir well ndụmọdụ ọzọ ị nwere ịdụ ndị be anyị the whole general topics okay ndụmọdụ m nwe ịgwa ndị be anyị bụ na ihe ọ bụla ị na-eme chetakwa ebe i si buni ala wụ otu ala wụ otu ala awụkwa otu maka na onye nwe anyị bụ jesu kristi even oge o complete ọlụ ya niile n'elu ụwa ọ nachikwa ebe o si bịa so anything ị na-eme buru n'obi na o nwerọ ebe ga-adị ka ụnọ and ọ bụghị sọsọ ndị be anyị ka m na-adụ ndụmọdụ because one of issue anyị na-adị enwe ndị mmadụ na-adị enwegasị n'iweta akụ ruo ụnọ bụ insecurity ọ bụ a very big problem ọ bụ na the environment adịrọ enabling onye ọbụla ya na-agba ọsọ ị fụgo ya so ndị gọọmenti nwekwa a lot to do to attract ndị be anyị ịnọta ụnọ ị ma agwa m nọta na m nọta before m spend there two days ndị ntọlị adị atọlọ m hmm. ị fụgo ya or ndị na-agbagbu mmadụ abịa ị fụgo ya meanwhile n'ebe m nọ udo dị n'ebe m si bata o nwezi ihe ga-emezi m ịbata even though na ọ my house until ihe adị mma because na security abụghị my personal m ma create security ọ government nwe security. Yes. If we get. ọ ya bụ ndụmọdụ m nwee ndụ ndị be anyị but no matter ka ihe ọbụla si nnọọ dị whether security or no insecurity nọtanụ ị ma regret ịnọta ọ ya bụ ndụmọdụ m nwe ndewo sir ndewo sir okay dịka ọ na anyị si ekwu okwu ịnọta anyị asaba bụkwa n'ala Igbo asaba dịzi aka ka ọ naghị ọ bụzi headquarter ana igbo niile ọ bụ na ihe dị mma na-eme ndị igbo na-akpọ asaba new bride ọ ya-adịkwa mma i jikwuo this opportunity ọ bụgodu ofu mkpụrụ ana ị ga-egba n'obodo a na-akpọ asaba na company anyị anyị nwegasara ana bido from 550,000 ị ya-enwetanwu ana n'obodo a ị fugo ya ị ya-enwetakwu ebe ị ya-alụnwu ụnọ na for 7 million naira anyị nwekwu other site ebe ị ya-enwetanwu for 2.5 million nwekwu nke ị ya-enwetanwu for 3.5 million naira so ọ ya-adị mma ị check ya na list ndị a ị bịa nwee something n'obodo a and one the things kasị mma bụ na ị zụ ana through ndị company anyị na anaghị receive ị likeịgodo nọlụ mahadum ị nọdụ ofesi ị nọdụ zaria ebe ọ bụla ị nọ anything ị zụ through our company dị safe and secured ị ghọtago ebe ndị a dịgasị ebe ihe ndị a dịgasị anyị nwe ebe anyị nwe ana na atụma nwekwuo na ibuzọ nwee na ọgwashi ukwu nwee na ubulu okiti
o nwere ndị m na-afụgasị a na-akpọ hmm. ma St. Kitts ee eh, St. Kitts o nwere nke anyị na-akpọ St. Kitts St. Kitts Estate dị n'Igbuzo hmm. ị chọọ inweta plot na that place price one plot bụ 3 million 500,000 nwekwu nke a na-akpọ campus view extension ebe a na bụ fully service estate each a plot there bụ 2 million naira ị chọkwuo na atụma na atụma anyị nwere ana bido from 550,000 naira ị chọọ na ọgwashi ukwu anyị nwekwu nke a na-akpọ campus view layout 2 nke a bụ layout ọ bụrọ service estate price nke a dị very very cheap ị ya-alụnwu ụnọ there ọ dị directly behind the polytechnic anyị na-ere one plot there 1 million naira
downtown estate eh, downtown ọ ya nke m na-ekwu okwu ya nke dị na atụma a plot na downtown bụ 550,000 naira ị nweta one plot there anyị ada ana hidden charges ị kwụ ụgwọ e nye gị akwụkwọ ana gị gọsị gị ana gị enwe ihe chere ị rụba the thing
ndewo sir

na ọkwa nya nya ka ndị Harvard si wee kwukwuo na ndị ịgba bọyị dị mma ọkwa n'eziokwu ị na-anya ma na Innoson gbalụ bọyị ọma bụrụ eziokwu ị na-anya ma na n'ughe ji gbalụ bọyị ọma bụrụ eziokwu na anyị ma na Capital Oil gbalụ bọyị ọma abụla eziokwu mgbe anya ma na Arthur Eze n'Ukpo gbalụ bọyị ọma abụla eziokwu Chupet na ọ gbalụ bọyị ọkwanụ nne ị fụnụ na ịgba bọyị dị mma ọkwa n'eziokwu ọ bụ na a gbalụ bọyị ka ego ahụ esi wee kpata ego ọkwa n'eziokwu ọkwa agụwe na naijiria na-aja agụrụ Igbo ọkwa n'eziokwu ọkwa na mgbanwe na Arthur Eze n'Ukpo onye ọ bụ na naijiria ọkwa n'eziokwu biko ka anyị gbaba bọyị ka anyị gbaba bọyị ọka ọ dị ụmụ Igbo ebe anyị biko oyiyo ka nna ya onye ọbụla ka anyị natakwa wee gbawa bọyị ịmakwa na onye fe eze na eze je eruriri ọkwa n'eziokwu kedu ife mere eji wee kwuwe okwu nsịkwa na ọja dịchara unu ncha na mma mana ndị ọga biko nwatakịrị gbalụ gị bọyị ka alụ ka i duo ya ụnọ ka o welu nganga wee nataba maka na nwa tachara gị afụfụ i duo ya na ọkwa nata vileji wee kwụgharịba ọzọ gba ya n'izu ohi ọma bụrụ eziokwu ọ nya kwa nya bụ na enwere ndị ohi n'obodo ọkwanụ nna ndị iri ibe anyị ya emezi na-ekwukwu bọyị amaka ụmụazị igbo be anyị ka anyị gbawa bọyị ngwugwu ngwugwu ji wee ma onye kere eriri ọma bụrụ eziokwu nwatakịrị tachalụ gị afụfụ i duru ụlọ ọkwa n'eziokwu mana ọ nya ja-azọ gị echi a na-agwa m ngwọrọ na ụgwọ ma bụrụ eziokwu nwata rie awọ na ọja ajụ ụdọ tọtụtọri ohu maka na ọkwa ọjụọ na ọkwa n'eziokwu ndị ọga biko nwata tacharụ gị afụfụ gị setụlụkwaa nya ọkwa n'eziokwu maka na nwa ekwere ma echi